an badenw an ka foli ni tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ yen n'aw bɛ mali kɔnɔ yan malidenw ani maliden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan an ka foli b'a bɛɛ ye o bi an ka video bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye bɛɛ lajɛlen bɛ min sidɔn ye o ye jumɛn ye o ye kuma minnu bɛ yen n'u bɛ réseaux sociaux sanfɛ bi ni diɲɛ bɛɛ b'a kalama ni diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama o ye jumɛn ye k'a fɔ min ye usaz mahamud diko ye n'ale ye haut conseil islamique ɲɛmɔgɔ ye ale ni miliyɔn bi duuru u bɔra réseaux sociaux sanfɛ k'a fɔ ko miliyɔn bi duuru in ko sumayilu bubɛyi mayiga ye miliyɔn bi duuru bila ka na d'a ma ɔ ko miliyɔn bi duuru bilalen ka na d'a ma a ye miliyɔn bi duuru in lasegin ɔ k'a fɔ u bɛna mitini min kɛ ko k'a don o mitini da fɛ ɔ ne balimaw an ka bi baro bɛ o de kan ɛɛ an badenw an b'a jira aw la k'a fɔ fɔlɔ mitini min n'a labɛnnen don usaz mahamud diko a ye min fɔ o de ye ko dugaw bɛna taa kalan ko dugaw bɛna taa kɛ jamana ye n'o ye faso ye mɛ an balimaw fo bɛɛ lajɛlen ka min faamuya fɔlɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye dugaw ka kalan jamana in kɔnɔ yan n'o ye mali ye nin t'o siɲɛ fɔlɔ ye k'a fɔ dugaw kalan ka kɛ ka dugaw kɛ jamana ye n'o ye mali ye o daminɛna o tɛ bi la ko ye kabini maa minnu bɛ yen n'u ye mali ye an bɛ se k'a fɔ olu y'a tu tigɛ ka na se bi ma dugaw bɛ ka kalan jamana in ye wa dugaw bɛ kɛ jamana in ye sarakati bɛ bɔ jamana in ye nka an badenw jamana ɲɛmaa fɛn o fɛn bɛ yen n'o tɛmɛna jamana in kɔnɔ yan k'a daminɛ modibo keyita la ka n'a bila bi fo elhaji ibirahimu bubakari keyita la a bɛɛ sarakati bɔ jamana ye a bɛɛ ye dugawu kɛ jamana ye a bɛɛ ye musaka bɔ k'a don sarakati da fɛ ka kɛ jamana ye barisabu saraka a tɛ maa bila saraka a tɛ jamana bila saraka de b'a to jamana yɛrɛ bɛ kisi fitinɛw ni balawu ani tɔɔrɔ caman bɛ yen saraka de b'a to ni jamana yɛrɛ bɛ kisi o ma ɔ min ye usaz mahamud diko ye an bɛna kuma ale ni an badenw yan'an ka taa ɲɛfɛ an bɛ fɛn min ɲini fɔlɔ o ye an bɛ don min na komi bi fɛn kelen bɛ yen n'a ma dabila an ka jamana in kɔnɔ yan jamana citɔla don dɛ barisabu diinɛ ni politiki de ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na diinɛ ani politiki olu de ɲagaminen don ɲɔgɔn na wa diinɛ dun n'a ma ɲagami ka n'a ma bɔ politiki la an ka jamana in kɔnɔ yan jamana in bɛna i yɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔ la don dɔ an si ma sigi n'a ye barisabu jamana in kɔnɔ yan maabako ye tiɲɛ karamɔgɔko ye tiɲɛ siyekoko ye tiɲɛ kutubuko ye tiɲɛ walijuko ye tiɲɛ maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ i karamɔgɔ ma maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ i karamɔgɔ ma ɔ ni jamana b'o cogo la maa t'a fɛ fɛn ka fɔ i karamɔgɔ ma e karamɔgɔ dun da m'i da don politiki la an y'a ye nin ko ninnu daminɛna kabini waati jumɛn ka diinɛ ani politiki k'a bɛɛ don ɲɔgɔn na a daminɛna kabini wagati jumɛn an bɛ se k'a fɔ nin daminɛna ka fanga don a la k'a sinsin ka fanga don a la k'a sinsin o daminɛna amadu tumani ture ale ka waati ka na se kudeta kɛlen kudeta kɛlen kɔfɛ san ba fila ani tan ani saba eh, san ba fila ani tan ni fila san ba fila ani tan ni saba n'o kɛra kalata ye ɔ o perezidan kalata la a fɔra ko ko diinɛ ɲɛmaaw k'u k'u dabɔ politiki la diinɛ ɲɛmaaw ko olu t'u dabɔ politiki la diinɛ ɲɛmaa dɔw ko olu bɛ u dabɔ a la u bɛ sugandili kɛ ni maa min ka di maa min ye i ka vote o ye o waati kandida o tun tɔgɔ ye diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen n'u ye declaration kɛ u ko anw bɛɛ lajɛlen bɛ vote maa min ye ani mali danbetigi ani mali hɔrɔn ko bɛɛ lajɛlen ka vote maa min ye k'o ye ɛlɛhaji iburahima bubakari keyita ye ka b'o waati o sina sɔrɔla diinɛ ɲɛmɔgɔw la minnu ko aw ye kala ta ɛlɛhaji iburahima bubakari keyita ye ɔ kandida kun ka ca o yɔrɔ wele ma bila k'u ka vote maa minnu ye olu n'u nɔfɛmɔgɔw olu tɛna kɛ o diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ o waati dɛ kabini o waati dɔgɔyaliba daminɛna kabini o waati nɛnini daminɛna kabini o waati jɛbɛli daminɛna min ka di min ye o b'o fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw kan ka d'a kan u da donna politiki la o waati a nana fɔ ko a bana ta diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u dabɔ politiki la n'u m'u dabɔ politiki la sekow ni bonya de ka kan sekow ni karama de ka kan ɔ nka n'u da ma bɔ politiki la u bɛna fɛn dɔ mɛn min man ɲi o waati lagosi caman daminɛna an ka jamana in kɔnɔ yan lagosili suguya bɛɛ lajɛlen kɛra barisabu diinɛ ɲɛmaaw y'u da don politiki la ɔ waati min ni diinɛ ɲɛmɔgɔ y'u da don politiki la u da tɛna se ka bɔ a la bilen ka d'a kan fɛn dɔ bɛ yen fo k'an k'o fɔ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna imama ale tun bɛ anw ka jamana in kɔnɔ yan imama bi yan a tɔnkulu bi yan ɲɛmɔgɔ b'a la mun de nana ni haut conseil islamique sigili ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna parce que sumeyilu bubɛyi mayiga ko ani haut conseil mɔgɔw ka sigi dɔ la homosexualité ko kuma na k'olu de ye haut conseil islamique sigi o kuma min filɛ nin ye n'a y'a fɔ ɲininkali kɛra a la a y'a jaabi o tuma e bɛ fɛ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fara wa i bɛ fɛ ka haut conseil ci wa a k'olu de ye haut conseil sigi o bɛ mun kofɔ o kɛra depuis alpha umaru konare ka waati la o y'a sɔrɔ imama bɛ yen ɲɛmɔgɔ b'o la silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ o kɔnɔ silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma ni o tɔgɔ ye o y'a sɔrɔ o bɛ yen gɛlɛya foyi t'a la mɛ mun de nana kɛ min y'o waati otorite ɲɛmɔgɔw ye olu ye fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ ka tɔnkulu wɛrɛ sigi min tɛ imama ye k'o tɔgɔ da ko haut conseil islamique k'o ka kɛ kulu ye kulu min ni alisilamɛw ni eta bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o sira fɛ ka se ka u ka ci lase cogo min alisilamɛw ma k'o ka k'o ye o dun y'a sɔrɔ imama bɛ yen ne badenw kabini o waati silamɛya farala kabini o waati politiki kɔmansera ka don mali alisilamɛya yɛrɛ kɔnɔ ɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ t'a dɔn bilen an b'an ko mini an b'an ja mini fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ba tiɲɛ fɔ i teri y'a tɛ teriya sa nka a b'i teri ɲɛ bilen dɛ donc politiki a nana i yɛrɛ sɔrɔ an ka diinɛ kɔnɔ ɔ sisan ibk diinɛ ɲɛmaa dɔw y'a sugandi 2013 mais 2018 olu ko k'olu sen t'a la bilen u bɛna tugu jɔni ma sisan finalement u ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka ye ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ minnu tun bɛ yen n'olu y'u sinaw ye n'u ko ɛlɛhaji ibrahim bubakari keyita 2013 mais 2018 u ko ko ayi anw ni ibk tɛ bilen mais u ni mɔgɔ wɛrɛw taara ye tuguni min ye ɛlɛhaji ibrahim bubakari keyita sinaw fɛnɛ ye ne balimaw o bɛ mun kofɔ o b'a jira k'a fɔ ɔ n'u ni elaji ibrahim bubakari keyita sinaw bɛ ɲɔgɔn fɛ bi ɔ mɛ n'olu fɛnɛ ma ɲɛ sini dun u ni jɔni bɛna tugu ɲɔgɔn fɛ finalement diinɛ min bɛ yen n'o ye jigisigi yɔrɔ ye jamana kɔnɔ diinɛ min bɛ yen n'o y'a hakilisigi yɔrɔ ye jamana kɔnɔ ɔ n'a fɔra k'a fɔ olu yɛrɛ minɛ cogo tɛ ka sɔrɔ olu la bilen ala ni politiki y'a sababu ye olu yɛrɛ b'a fɔ u bɛ ɲini ka juguya ni politiki mɔgɔ yɛrɛ ye an bɛ don min na i komi bi o tuma an bɛna an ko mini an bɛna taa an ja yɔrɔ jumɛn il faut k'an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ baden fɛn tɛ dɛ ɔ waati min na ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra miliyɔn bi duuru ko kuma in a dun nana cogo di ustaz mahamudu diko an ka karamɔgɔ don an fa don an ka cɛkɔrɔba don ale de ye mali diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bi mɛ mun de nana kɛ waati min na n'u ko ko meeting bɛna kɛ février kalo tile tan ne ye wele bila arajo la k'a bila n ka page sanfɛ n ko fɛn ma fɔ serifu usumani madani hayidara ɲɛna dɛ barisabu ni mɔgɔ min ko k'e bɛ diinɛ sira tagama bi ka association wele minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu tɛ alisilamɛ tɔn na politiki ko kelen nanen filɛ nin ye politiki ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen u n'u ka denmisɛnninw k'olu associer o dugawu kalan min bɛna kɛ ou bien o mitini min bɛna kɛ k'olu associer o la k'a sɔrɔ fɛn ma fɔ serifu usumani madani hayidara ne y'a fɔ mais a waati a ye maa caman tɔɔrɔ minnu ye kuma caman fɔ mais mun nana kɛ ɛ waati min ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra o kɔfɛ le 6 février mercredi serifu usumani madani hayidara bɛ senegal ustaz mahamud diko y'a wele k'a fɔ a ye ne ka kuma in kɔfɛ ko mitini dɔ bɛna kɛ k'a tɛ se ka k'a kɔ serifu usumani madani hayidara bɛ senegal n b'a kalama a ka sante a bɛ o de la an bɛ don min na i komi bi farikolo man jugu serifukɛ ko k'ale tɛna bɛn n'a ye mais a bɛ wele bila k'a fɔ a ka maa bɛɛ ye k'u ka y'a kɛnɛ kɔnɔ diko ye mun fɔ a ye diko ko mitini in labɛnni alisilamɛya ka kelenya a dabɔkun y'o ye diko ko mitini in labɛnni a dabɔkun ye mun ye jamana ka kelenya silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan an ka yafa ɲɔgɔn ma ɔ ka dugaw kɛ jamana fɛnɛ ye ɔ ni mɔgɔ min ye nin fɔ k'i bɛna dugaw kɛ jamana ye ɛ o tuma jamana dun fana de sigilen don bɛɛ lajɛlen kama n'i y'a mɛn état état sigilen don bɛɛ lajɛlen de kama donc jamana bɛ musaka d'i ma jamana bɛ wari d'i ma ɔ mun de nana kɛ an ye kunnafoni bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ k'a fɔ ustaz mahamud diko i y'a dɔn ani IBK tun fujunen don ɲɔgɔn kɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama n y'o fɔ a ye sisan barisabu olu ye IBK sugandi 2013 n tɛna n da don o kɛlɛw kun bɛɛ lajɛlen na bi ani diinɛ ɲɛmaa wɛrɛ minnu bɛ yen n'u fujunen don IBK kɔrɔ ne tɛna n da don o kɛlɛ kun na bi nka mun na diko ni IBK fujunen don ɲɔgɔn kɔrɔ a ye diko ye IBK de wele k'a fɔ a ye ayiwa jamana ko don a ka kan ni dugaw bɛna kɛ jamana ye faso ye ɔ a bɛ kɛ jɔni ye a bɛ kɛ jamana kɔnɔden bɛɛ de ye o IBK dun ye le père de la nation an bɛ don min komi bi jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen fa de ye IBK ye o diyara maa min ye o e ka fa don o ma diya ye i fa don mais o kɔrɔ tɛ k'a ka kɔrɔ ni maliden bɛɛ ye dɛ IBK a y'a wele siɲɛ damadɔ IBK yɛrɛ tun ma sɔn ka ustaz mahamud diko ka appel ta a tun ma sɔn k'a ta mais IBK yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw bɛ yen u ko IBK ma k'a k'a ta IBK ye appel ta a ko dugawu kalan bɛna kɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ faso ye état jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a la elhaji ibrahim bubakar keyita conseil des ministres tɛmɛnen mercredi a y'a fɔ minisiri bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ustaz mahamud diko y'a wele dugawu kalan bɛna kɛ tuma dɔw dugawu kalan tuma dɔw mitini ko dugawu kalan bɛna kɛ 26 mars kɔnɔ yalasa jamana bɛ se ka basigi fulaw communautéw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na fulaw olu ni dɔgɔnɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga fagali cayara centre la fagali cayara bamakɔ yan o tuma mun de bɛ se ka kɛ yasa joli bɔn bɛ se ka jɔ ɛ ni nin fɔra jamana ɲɛmaa sɛbɛ sɛbɛ fɛn o fɛn minnu tɛmɛna olu dun ye saraka bɔ fɔlɔ saraka tun bɛ bɔ mali fɛn bɛɛ la yan o sécurité si tɛ yen k'a daminɛ garidiw la ka n'a bila gendarmerie la ka n'a bila polisi la a sécurité tɛ si tɛ yen ni san o san jamana ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n t'a dɔn n'a bɛ kɛ sisan a saraka bɛɛ tun bɛ bɔ ka dugawu kɛ an ka lakanabaaw ye ka dugawu kɛ jamana ye sarakati de bɛ mɔgɔ kisi saraka bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ɔ ni nin fɔra IBK y'a fɔ conseil des ministres la ɔ Soumeylou Boubèye Maïga ale m'a kɛ n'a yɛrɛ ye o a m'a kɛ i n'a fɔ surafɛn dila a m'a kɛ n'a yɛrɛ ye dɛ IBK de y'a fɔ a ye conseil des ministres la minisiri bɛɛ ɲɛna o tuma n b'a ɲini fɛ mamu diko ye n wele a ye nin fɔ n ye o tuma i k'u accompagner i k'u dɛmɛ ɔ min ye premier ministre ye ale fɛnɛ ye ustaz mamu diko wele a kɛlen k'a wele a y'a fɔ a ɲɛna a ko Ustaz Mamu Diko jamana ɲɛmaa ko ayiwa ko an k'i accompagner o tuma an bɛna miliyɔn bi duuru d'i ma Ustaz Mamu Diko wari bi yan n'i bɛna a minɛ ou bien n'i bɛ mɔgɔ bila ka n'a minɛ ou bien n'a bɛ taa d'i ma so a ko ko ka taa wari d'a ma so kabini yen ne balimaw n'i y'a sɔrɔ wari min n'a bɛna di ko dugawu ni maa wɛrɛw ye nin organiser ka ban parce que meeting ou bien dugawu kɛnɛ nin n'a ɲɔgɔnna a tɛ taa wari bɔ kɔ ni maa wɛrɛw tun kɛlen don ka wari di ka ban hali ni nin tun kɛra ustaz mamu diko e tun kan k'a fɔ a tiɲɛ yɛrɛ la aw bonya b'a nɔ na n tun y'a fɔ mɛ nin wagati na ko bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban aw y'a ka wari to yen hali n'i tun bɔra media la k'o fɔ sa aw y'a ka wari to yen mɛ aw ye na ni wari ye e dun y'a ɲini président fɛ premier ministre o bilala k'o k'a kɛ o ye mɔgɔ bila ka taa ni wari ye o taara sɔrɔ a dun fɔra ko diinɛ ye sutura de ye ko diinɛ sigilen bɛ fɛn min na ko diinɛ k'i ka fɛn di ni kinibolo ye ko kana to numanbolo ka bɔ a kalama o bɛna an segin mun ma o bɛna an segin ne ka kuma kelen de ma k'a fɔ ko diinɛ ni politiki n'an m'a bɔ ɲɔgɔn na a bɛna kɛ futinɛ ni balawu dɔ ye an ka jamana in kɔnɔ yan kunbɛcogo t'a la barisabu maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ e ka alimami ma maa si t'a fɛ fɛn ka fɔ e ka guide ma o tuma o dun bɛna ni mun ye o ɲuman ye mun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ k'u dabɔ politiki la mɛ a ma fɔ k'u k'u dabɔ jamana kuma na dɛ o wari min taara di ni mɔgɔw sɔrɔla mamu diko kɛrɛfɛ haut conseil mɔgɔ joli b'a la membre joli don bi saba ani kɔ mɛ an y'a ni mɔgɔ fila de mɔgɔ fila a ka chargé la communication a n'ale yɛrɛ an ye wari segin i yɛrɛ ye wari min ɲini i tun bɛ wari di sutura la dɔrɔn a ma se nin bɛɛ la o n'i ye wari di sutura la k'a fɔ ayi ne yɛrɛ t'a fɛ wari yɛrɛ kuma ka se i yɛrɛ jango a ka taa bɔ k'a fɔ ayi a y'a to yen n'i yɛrɛ kun y'o fɔ o bɛ faamu gouvernement ko a bɛ wari di n ko a ka segin ne ka t'o bɔ k'o filimi mais avant ça dugawu caman kɛra yan transition wagati dugawu kɛra yan 26 mars kɔnɔ amadu tumani ture ka waati dugawu kɛra yan 26 mars kɔnɔ o tuma olu wari bɔra min olu wari bɔra yɔrɔ jumɛn il faut k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna baden fɛn tɛ mais waati min na ni miliyɔn bi duuru ye ɛ n'a dira ko ka dugawu de kɛ kɛnɛ kɔnɔ ɛ ne badenw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko i bɛ meeting organiser an kana ɲinɛ koyi 26 mars min filɛ nin ye jamana ta don faso ta de don faso ta ye 26 mars ye o palais minnu filɛ nin ye faso ta tɛ wa CCB faso ta tɛ wa jɛrɛ yɔrɔ minnu bɛ yen n ko musaka de bɛ don a la bon n'i ko k'i bɛna taa mitini kɛ ou bien dugawu kalan kɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ na u bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ka na sotarama minnu b'u ta ka na n'u ye ka n'u bila kɛnɛ kan ka tila ka segin n'u ye o ye wari de ye n'u nana ji minnu bɛ min a kɛnɛ kan o bɛɛ ye wari de ye n'u nana fɛnɛ sigiyɔrɔ min bɛ d'u ma olu bɛɛ ye wari de ye sonorisation appareil minɛn minnu bɛ na nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ ye wari de ye ɔ ni jamana dugaw de bɛna kɛ jamana yɛrɛ ye o tuma jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi n'ala ye jamana kalifa olu la jamana tɔ ɲɛmaa tɔw y'a kɛ musa tarawele y'a kɛ alifa umaru konare y'a kɛ ɛ min ye modibo keyita ye o y'a kɛ o tuma olu bɛ se ka kusa ni alhaji ibrahim bubakari keyita ye wa munna a tɛ faso dɛmɛ munna dugaw bɛna kɛ ɛ kerecɛnw ta la yan bɛɛ y'a mankan mɛn a ma dogo mɔgɔ la o cɔrɔnɔ taara n'a wari ye ka taa d'u ma u ka pèlerinage la miliyɔn bi duuru a kuma poyira a diyara wa ɔ mais dɔwɛrɛ tɛ o a dira de ko ka dugaw kɛ mais hali o wari yɛrɛ a dira contexte min kɔnɔ o de nana mankan wuli n'o tɛ a ka kan a kan ka di ni dugaw bɛ kɛ jamana ye faso ye munna wari tɛ di o de kama ne ko mali an bɛ yɔrɔ min na komi bi u k'a lajɛ min ye diinɛ ani politiki n'u ma bɔ ɲɔgɔn na diinɛ ni politiki politikimaw u k'an ka diinɛ ɲɛmaaw k'u sen bɔ u sen na jamana otorite k'a ɲini u fɛ sariya ka ta min ye politiki ani diinɛ sɛnɛgali filɛ nin ye bi diinɛ ɲɛmɔgɔw bonyɛnen don sɛnɛgali mais sɛnɛgali diinɛ ɲɛmɔgɔw da tɛ politiki la dɛ nka ni min sigira i bɛ taa u ka dabada ma n'i ma taa u ka dabada ma i bɛ taa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ mun de ka d'an ye munna an y'anw anw y'an da don na dɔwɛrɛ tɛ koyi anw tun bɛ min fɛ anw tun ɲɛna nin dugawu kalan in ye dugawu kalan ye anw tun ɲɛna nin mitini in ye mitini de ye ka taa dugawu kɛ wa o de kama ne tun y'a fɔ arajo la ne tun y'a fɔ fan bɛɛ fɛ n ko siga foyi t'a la nin diinɛ ɲɛmaa ninnu ka fara ɲɔgɔn kan kɛnɛ kelen kɔnɔ k'u ye o de y'anw ka nimisi wasa ye o de ka di anw ye mɛ ne nan'a ye ni min filɛ nin ye nin ko in kɔnɔ an b'an yɛrɛ yɛrɛ ɲininka fɔlɔ est ce que tiɲɛ yɛrɛ la ko in dabɔ kun ye ka taa dugawu kɛ jamana ye wa o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye est ce que ustaz mamud diko kɔmɔgɔw b'a kalama k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ye ibeka wele k'a fɔ a ye wa a welela fɛnɛ k'a fɔ a ye ko wari bɛna taa d'a ma wa est ce que u b'a kalama wa est ce que haut conseil bɛɛ b'a kalama wa nin ye ɲininkali ye donc an tɛna video in an t'a jɛnya an bɛ foli di maliden cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma hakɛto bɛ nin kan sala ala muhamadu